Wawa mfumu lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhudzana ndi mtsikana amene ali chigawenga, mtsikana amene ndi hule, mtsikana amene ndi mfiti, mfiti yotheratu. Mtsikana amene dzina lake ndi Zaina Benati, amachokera ku Malawi ku Mulanje, ku Mangani ndi kumene amachokera. Mtsikana ameneyu adapanga chipongwe mnyamata wina amene amatchedwa Edomu Mpola. Edomu Mpola ndi mnyamata amene amachokera ku Mzuzu, amakhala ku Cape Town ndi kumene amakhala. Ndakuti akukhala ku Cape Town, pa social media adakumana ndi mtsikana amene amatchedwa Zaina. Anayamba kucheza mpakana chibwenzi chinayambika. Ndakucheza kucheza kudapezeka kuti anthuwa anagwirizana zakuti akwatirane. Zotsatira zake, Edomu anapanga chiganizo chobwerera ku Malawi. Atafika ku Mzuzu adauza makolo ake kuti ndapeza mkazi ku Mulanje, mkazi wake uyu, koma ndi Zaina. Zotsatira zake makolo ake pamodzi ndi Edomu adapanga chiganizo chokaonekera. Atafika kwa Zaina china chilichonse chinali bwino. Makolo ake a Zaina adali osangalala pozindikira kuti hule wawo wapeza mamuna. Zotsatira zake anthu aja adapanga dongosolo mpakana chinkhoswe chidatheka. Chinkhoswe chidatheka pa 16 November 2025. Atapanga chinkhoswe, Edomu anapanga chiganizo chomutenga mtsikanayu kupita naye ku Mzuzu. Atapita ku Mzuzu anakhala 2 days. Tsiku lachitatu mtsikana uja adayamba kucheza. ndi amuna ena pa foni. Zotsatira zake Edomu anaona. Ataona adayamba kumulangiza, Zaina, zimene ukupangazi baby si zabwino. Ukudziwa kuti tapanga chinkhoswe. Pompano tikhala tikukwatirana. Ndiye ngati muli ndi tima side, side, side hustle, ndi bwino kutitseka ndi cholinga chakuti banja lathu likhale lachitsanzo. Ngati munali n'tizibwenzi, tiblokeni chonde. Panopa ndine mamuna wanu nde sibwino kuti muzipanga zimenezi. Zaina atamva zimenezi sizinamvekere bwino kunyumba kuja adathawako. Adagona panja. Nde atagona panja, Edomu adayamba kumsakasaka mtsikanayo. Mtsikana ameneyu ali kuti? Kuno ndi ku Mzuzu sakudziwa. Kuno ku Mzuzu kulibe achibale ake. Wagona kuti? Adamsakasaka sanampeze mpaka na 2 days. Tsiku lachitatu anabwera mtsikana uja. Edomu anali odabwa pozindikira kuti mkazi uja wabwera ali bwinobwino, sanampange chipongwe mm anali bwinobwino wa clean ndithu. Kenako anamfunsa, unagona kuti? Koma mtsikanayu adangoiphiphiritsa. Edomunso adangozisiya. Zotsatira zake amakhalakhala ndakuti Edomu anabwera ku Malawi ali pa holiday. Zotsatira zake ma days akuntchito ankawandikira. Zotsatira zake anamuuza mkaziyu, udziwa chani? Panopa ndufuna nzibwerera nzipita kuchani? ku cape town koma zimene tipange ndi izi ndikupangisira passport ya 3 days tinyamuka limodzi tizipita mtsikanayu adali osangalala adamuuza ok passport adapangisa zotsatira zake passport ija inkatenga nthawi koma inali ya masiku atatu edomu adamuuza mtsikanayu zaina uziwa chani panopa ndifuna nzipita ku cape town ukandipeza passport yako ikatuluka mtsikanayo anati okay chabwino zotsatira zake mamuna wake adapita atafika ku cape town anthu ankalumikizana pa foni nde passport ija idatenga miyezi itatu after miyezi itatu passport ija inatuluka itatuluka mtsikanayu adayimba foni kumuyimbira edomu pasipoti ija yatuluka edomu anali osangalala pozindikira kuti mkazi wake wayipezano passport akhala akubwera anamuuza ok chabwino ndakumva nde zimene tipange ndi izi akuti mtsikanayu ali ndi m'bale wake amene amapanga za utranspota nde edomu adamuuza mtsikanayu uli ndi mchimwene wako amene amapanga za utranspota muuze iyeyo akutenge abwere nawe kuno mtsikanayo ananena kuti mm sindikufuna kubwera pompano chonde ndilole ndipite kaye ku nyumba ndikapume mwezi kenako ndibwera Edomu anati, Ok, chabwino, mtsikanayu anapita ku Mulanje. Atapita ku Mulanje kuja, adakhala, adakhala, he, akuti after miyezi itatu, mtsikanayu anamuuza Edomu, ndifuna nzibwerano. Zotsatira zake, Edomu anatenga ndalama yokwana 800,000 Malawi Kwacha, adamtumizira mtsikanayu. Mtsikanayu anakwera bus. Atafika pa Beitbridge, mtsikanayu anamuimbira foni. Edomu, Be pano ndi pa Beitbridge, Edomu anatenga ndalama yokwana 1000 Rand anamtumizira mtsikanayu, ukafika mu Johannesburg ndalama imeneyi ugwiritse ntchito utengenso bus ina yopita ku Cape Town ku George. Zotsatira zake mtsikanayu adafika pa Johannesburg. Atafika sanatengenso bus ina, anatsakamira kwa azinzake. Atatsakamira tsiku limenelo Edomu analodabwa chifukwa chakuti. sadalandirenso foni yochokera kwa mtsikanayo. Zotsatira zake anaimba foni kumfunsa Zaina uli kuti? Zaina ananena kuti ndili kwa mzanga ndifuna mpume kaye. Mawa ndikhala ndikubwera. Edomu anati okay chabwino. Anamdikira mtsikana uja, mtsikana uja sadabwere. Mawa lake anaimbanso foni. Bae chikuchitika ndi chani uli kuti? Zaina ananena kuti panopa ndadula tikiti. Unali mammawa. anamuonesa tikiti anamjambulira anamtumizira edomu ataona tikiti imene ijayo anaona kuti ah, tikiti imeneyitu siyolondola chifukwa chakuti mabasi aku cape town samanyamuka mammawa akuti mabasiwa amanyamuka nthawi zonse cha m'ma 3 amakafika ku cape town mammawa Zotsatira zake Edomu analibe nazo ntchito. Adamuuza mtsikana uja, Ok, ndakumva, ndekuti ukakonzeka undiuza kuti ukubwera. Anati, Ok, chabwino. Anakhala, anakhala, anadikira. Kenako adalandira foni. Ndili ku Cape Town, koma dera limene ankalitchula linali dera lina, silinali Cape Town, George, ayi. Zotsatira zake Edomu anali odabwa, Aa, iwe, ndakuuza kuti ubwere ku Cape Town, George, kumene uliko nde nkutiko? anatchula kunapezeka kuti ndi kutali ndi kumene ali. Kenakono zinamunyasa, ah mtsikana ameneyi bwanji kwenikweni. Adayamba kumkalipira mtsikana uja. Mtsikana uja akuti adakwiya, anabwereranso ku Johannesburg. Edomu anamuimbiranso foni mtsikana uja, uli kuti ndifuna mbwere nzakutenge. Mtsikana uja adamuza kuti panopa ndili mu Jonzi, ndabwerera. Edomu anali odabwa, zitheka bwanji munthuyu kubwera ku Cape Town ndikubwereranso ku Jonzi? ndiye kuti mtsikanayu mwina sanabwere anapita kukaona tikiti ija kukaionetsetsa anapeza kuti tsiku limene amanena kuti ndanyamuka lija tikitiyo sinali ya tsiku limenelo linali ya dzulo lake ndiye iyeyu anali odabwa "Ah, chochitika ndi chani ndi pamene anazindikira kuti mtsikanayu mwina akundinda njomba kenakono anamuimbira foni mtsikana uja foni yake simagwira kuyesa kumtumiza meseji meseji z ndiye edomu anali odabwa "Ah, chochitika ndi chani Adaimbira foni ankhoswe. Ankhoswe adamuimbira foni mtsikana uja. Mtsikana uja samayankha. Nthawi zina ankangoyankha zoduka mutu. Edomunso akaimbira foni ankhoswe aja, ankhoswe aja samayankha chifukwa chakuti alibe mayankho ku mafunso ake. Zotsatira zake, Edomu asowa zochita. Panopa kutha miyezi itatu mtsikanayu ali mu Johannesburg ndi mmene akupangira uhule. Nde Edomu abwera pano poyera akungofuna ndalama zake za passport komanso ndi ya transport. Ndalama za chinkhoswe alibe nazo ntchito. Kupita ku Malawi kukapanga dongosolo izi ndi izi kubwereranso zinali ndalama zambiri kwambiri koma iyeyo akuti alibe nazo ntchito. Mayiwa adapusitsa makolo ake a Edomu komanso makolo awo. Adapusitsa akuluakulu koma iyeyo alibe nazo ntchito. Nkani ndimanena kuti pena pake atsikanawa akamaphedwa Osamangowadandaula, anthu ambiri amafa ngati agalu chifukwa cha zoipa zimene amapanga. Akuluakulu, Mulungu sanalenge kuti munthu azidzapha mnzake chifukwa chakuti winawake wamulakwira. Aa! Zimenezi zimachitika chifukwa cha mkwiyo. Anthu ambiri mumalakwitsa koma mmaiwala, koma wolakwiridwa uja samaiwala. Tangoganizani Edomu, choyamba anapusitsa makolo ake a Edomu. anapusitsa azibale ake a Edomu, Zaina anapusitsa makolo ake, anapusitsa akuluakulu onsewa ndi cholinga choti ankangofuna njira yofikira ku Jonzi. Ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri kwa munthu woti anakukonda kumpanga chonchi. Ndi atsikana ambiri akhala akuphedwa ndipo aziphedwa chifukwa cha zoipa zimene akupanga.